ọhaneze ndị na-ekiri ihe onyonyo anyị daalụ ihe nne n'ụbọchị nke taata aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị ada maazị chiomzi so n'ụbọchị nke taata anọ m n'obodo a na-akpọ adazi nnukwu ee na anambra steeti anyị sị ka a bịa jụọ ajụjụ n'ụbọchị nke taata ee ka a mụtakwa ihe ndị ụfọdụ gbasatara omenala Igbo ya na ihe eji marakwa adazi na ihe eji marakwa aka ji ọfọ anyị na ya nọ n'ụbọchị nke taata so kirienụ vidio ma share kwanụ vidio kọmentị kwanụ o daalụ ihe nne biko aka ji ọfọ ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị onye ị bụ ka ndị na-ekirikwa ihe onyonyo a mara gị marakwa ihe eji mara obodo adazi nnukwu daalụ ihe nne nna anyị nne
ọ mụ chief doctor Christopher Mbanu ichie ọba na were ego ichie ebube igbo ichie ọlaodo ichie omenyi na adazi nnukwu ịkpụtụ na-amị udo

understand and ndị mmadụ many people nwesị problems and ha na-ebisi rightful solution to their problems so achọkwa m ka i jikwa ohere a ka ị kọwakwara ọhaneze ndị na-ekiri onyonyo a ihe ị na-alụkarịsị ihe ị na-emekarịsị ị na-eme ọfụma maka na anyị ma na ị na-eme ọfụma na anyị ji achọrọ gị bịaba ha ọrụ mara so e nwekwuo onye nwekwara mkpa nwekwara ụdịka nsogbu ahụ bịakwutekwa gị ị kọwakwa ọzọ nyekwara ya aka ọfụma ọfụma
Em, ị mara ife dị n'ọdịnala ọdịnala esike ike ka a na-egozi ya ego since e bido goro nwa ka e goroziri ihe niile ego maka na ejighị nganga eje na mmọnwụ ọ bụrụ oge ebunu bụ di atụrụ a naghị ego nwa n'ahịa a naghị azọ eze azọ eze na-efu efu a naghị akụ ya akụ onye bụ ofu ụlọ ejebe ebe anwa ọ since a zọbara eze azọba ka e gobere ihe egobe gobe nwa oge a ka ihe niile ghara anyị na-eme ọdịnala na-emesi ọdịnala ike ugbu a ihe niile aghagwo onye ọdịnala na-ejiri ọfọ jide alọ were ọfọ were ọfọ na alọ were eje mana kịta onye ọbụla sị na ha ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya nụ. maka na ejighị nganga eje na mmọnwụ abịa ji ya nkume ene n'isi ọdịnala esike ike ọ na ife ghaziri agha ife si ike ebe niile ndị bara na yahoo bara na wu si na yahoo baa na dibịa si na dibịa bakwa na yahoo iwe na-aratọkọ ihe niile oge bụ n'ụdị a tụrụ ihe dibịa amaghị na onwe ihe maghị na agbụọ ndị dibịa agba arụ ma- mara nke maghị na iwe bido merie kịta onye eluzie o mee ihe sọrọ ya na ọgaranya ga na-agba afa ọgaranya gakwụ na dibịa gara ga n'ego ụmụazị ga na-achụzi ego n'ike dị n'ọnụ ya ka o gburu onye je bute society o je do ụlọ ofu alụsị si na alụsị amụ ya ụlọ alụsị gbara ya na society ka ọ na-eme ọ confuse ndị mmadụ na na- na ya na-eme na ya na-eme alụsị ọ rụwa m desi society ahụ butere ka ọ je do n'ebe ahụ ụmụazị anaghị evu ibe dịka ba na na anamaghị anaghị agba ana n'afa nọọ ihe eru 80 something years before a na-ama gị before ya mara na a na-amara gị na ọ ya adaghị ibi ọ daa gị ibi ọ bụrụ na ya ma anya ya ịfụta were ọjị si ya na ala na ihụkwana ya na ya abịa m ihe dị na ya before ya na anọ n'oche ya aza afọ ibi a naghị agba ala n'afa onye a na- onye na-eme ya na- na-awa ọgọdọ ọ na-eyi trouser ma ọ na-ekwu eziokwu ihe niile na-adị iche maka mmadụ anaghị eri ihe ala ole so onye bụ ala o soro eri ihe ala a na-eme agwụ ụwara ma ihe bụ agwụ a na-eme eme omenala ụwara ma ihe omenala ụwara ya gataziere alụsị anaghị aṅụ kaikai ka ụwa na-aṅụ ihe osisi ihe osisi metara n'ala Igbo anyị bụ ngwọ ọ bụ nkwụ enu ka ọ na-aṅụ ị ga-aga were ya jee ruo bute kaikai na-abịazi alụsị alụsị a na-abịa akpa ike onye jekwucha nwaanyị o jewe na alụsị ọ ya awụ ahụ onye mechaa sọn o jekwo na alụsị alụsị wee na before ife arụsị na-eme ọfụma kịta ịma na a na-ezere ya ife ọ ka esi eme ya ụfọdụ na-eme agwụ olu ome ihe gụtara ya n'agwụ sịrị na ya na-eme agwụ ụfọdụ ama ihe wa arụbara gị agwụ wa arụbara gị ndị ichie wa arụbara gị ọda ọmụmụ wa arụbara gị ihe niile na ụwa wa arụbara gị arụbara gị ọma ihe wa arụbara gị a na-emebisi ihe niile ọ bụ ya ka e ji eru asị gị na a na-eme otu dibịa a na-ama ekwe eje n'otu dibịa dito na m ama ihe ọ na-eme onye nghọta kacha ṅụọ mkpụrụ mmiri o jesi na ya na-eme dibịa Eh, ma ma dibịa na-aṅụ mkpụrụ mmiri before dibịa nwaghị ọ ga-eme gị o- inwe obi umeala nwee obi mgbaghara kịta a na-alụzi 20 story na-alụ ma hotel na-alụ ihe niile oge izizi ego dibịa na-atụ ka nkwụ nọ na naghị agba ka ngwọ ọ bụ ya ka a na-awa mechi ihe aba na-eme mgbe ikpeazụ zoba nwụọ jeze na-ene ka bebe dị ndị na-agwọ ọgwụ ma ndị okite ọ bụ ọnụ ya ka ọkpa ihe anọte aka ihe enwe problem na be gị ọ bụ ya na ị na-ahụ dibịa ka ọwa nwanne echi nwa gị nọ n'ụlọ ọgwụ nke ọzọ emere operation nke ọzọ ahụ ọdọ nwunye gị a na-eme nwee m ndị ahụ adọ be gị nwee ndị ji egbe eje nwee ndị anaghị ekwu okwu fa niile bụ nonsense ọ bụ ya ka Soludo ji wee kunie wee kwuchi ihe o kwuru ndị gbara ọsọ gbaa ọsọ ndị nọ n'ọnọdụ nwaanyị jikwa ụgwọ ijide ọwọ ijide alọ na ọrụ niile kwu na iji ọwọ onye ọbụla nwere ike ịkpara ọwọ jide sị na ya bụ na ya ji ọwọ ị na-aghọta ọdịnala na-esike ike ihe kịta ndị na-eti ntụtụ ịbata ịbata enwe ru mgbe m ka na na-eti ntụtụ abata nwaanyị nwaanyị nwunye mmadụ o yifu efe yifu brezi itiri ya ntụtụ nwa agbọghọ abịa yifu efe yifu brezi itiri ya ntụtụ alụ ka ọ bụ n'ala igbo maka na ime eme omenala o nwere nsọ ọ bụ ya na nsọ adịghọ ndị a niile na-eme ibe ahụ aikin banza mana ije ebe ichie ọba na awụla ego na-adazi nnukwu ịnọ na Lagos kpọọ ya na phone ọ nọrọ ebe a na-enye gị ntụtụ ntụtụ dọ gwara na ntụtụ dị ntụtụ ọ na-adasịsị ebe ahụ ọ gị agwụghị n'ọdị anaghị ifu mmadụ ebe bie ịnọ na m ụlọ na- na-afịa kpọọ ya sị aduke na ya chọrọ bịa m jiri gị aka o jide gị aka ntụtụ ọ bụ na ntụtụ dị ọ dazie ọ dọ ọ sị gị na ọ dọ ọ ya bụ eziokwu o nweghị ihe dị ka eziokwu n'ụwa ikwutekwe na ana dị eziokwu emechaa ose ọ ya wụ omenala ịkwụwa aka gị ọtọ ị bịa ebe a na-ekwu eziokwu kwuo eziokwu nke ebe nketa anyị ga na nke a tụwasị enye gị rie ị na-eme na ị na-eme ọka nwanne echi ofe iwe ahịa banye so ọdịnala na-esike ike maka na eji ya mkpachakọ nsị egbe ji ihe agba adaka ebe ji azụ fridge esi ofe onugbu ole si na-enyekwara ya anụ siti ọgwọ ka egbe na ndị anapụ eme n'ihu odogwu ọdịnala na-esike ike ụmụazị na-agbakọ ọdịnala kịta agbanwe ihe ọdịnala n'ọdụ to society ahụ ha jiri bute gbanwe na ya na ọ mere na ụmụ- ụmụazị anyị niile mebichara emebi ụfọdụ naanị iti mmọnwụ ụfọdụ naanị ịgba ọgwụ ọsọ ọ gwọọ ọgwụ 20 million mbọsị chukwu sị na ya anwụ ka ya anwụ ọ bụrụ na ị na-eme dibịa eje bute oke ite bute ite mmume oge ọ nweta na ọ ya eruo onye ọbụla maracha agụụ agụwago gị na ndị be gị ejekwa na iti azụ n'ofe

a na-eme eme awanji o nwere ihe so awanji oge ahụ ịkwara awanji ndị ikwu na ibe ndị nwadiana a na-ebu ụzọ mee ọka kamanụ emechi ebeji ọka eme aka kamanụ emechi ọka mmanụ before e wee waa ji gbuo m- wa- mgbu- gbuo mmụọ ọkụkọ nwa nke a na-agba mmụọ ọkụkọ before e wee waa ji mana kịta o nwezi ife niile a na-esi na rice onwezi onye ma ikwu onwezi onye ma ibe maka na ọ bụrụ ka ebiri ụdị etoro ụmụazị nọ na township ịleta oke ọkpa nọ n'ụlọ na onye a na onye a bụkwa nwanne gị nke nwoke ihe mmekọ gị na ya onye a na onye a bụkwa nwanne gị na mmekọ dịkwa nne na ya ihe anụ ya ya anụghị mana kịta alụ emetara ka nkụ nwatakịrị ya ejekwuru nwanne ya nwa- nwaanyị nwoke ya ejekwu nwanne ya nwoke a na-emetọgharị nkọtọ na ebe ichecha alụ ahụ niile ọ bịa ka a na-ahụ ọ bụ na ịma ibe ọ bụ ebe e siri nri a na-eme iwe ka ihe eri nri maka ịnwa ibe metere ebe ahụ ekelekwakwa m unu
Daalụ hinne. Daalụ hinne na nkọwa gị.